ani ɲɔnguma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a ka arajo bitɔn mununen don k'a bila bi kɔnɔntɔn ani seegin tɔmu wuru seegin arajo Peace FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don banankabugu ma zone commerciale dɔni ale kuru kɔfɛ tɛnɛ tarata araba fo ka taa se alamisa ma nɛgɛ kanɲɛ wolonfila n'o danna gosira an fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilinaw fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ɲɛma umaru cɛfin mariko burama jalo masi jack bauer ale ye wagati k'o suma k'o di suya kɔlɛ la sɛk sidibe ale bɛ ka ja ka ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ filifin kamisɔkɔ je kamis ale b'o baaraw la kuma bara sɛk sidibe mariyamu jara ka taa se ne yɛrɛ ma jangina jara an bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw kunnafoni k'a fɔ kokura ko aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ani ɲɔnguma Sɛki ni sɔgɔma nba i ni sɔgɔma jangina baasi tɛ yen baasi tɛ yen alihamudulila tabakɔrɔkaw baasi foyi tɛ yen maaw bɛɛ ka kɛnɛ alihamudulila an bɛ Ala tanu dɔɔni dɔɔni y'a dɔn bi kɔni san ma tiɲɛni kɛ tabakɔrɔ san ma na yɛrɛ han non a ma na fiɲɛ kɔni wuli ten dɔrɔn san ma na ee foyi hali surɔ ee sɛki n k'a ma na
Tabarikala o fana ka ɲi sabula ni san nana aw ka kɔ bɛ fa aw bɛ funteni fɛnɛ bɛ dɛ hadamaden a ka na a ka na
sɛki an lafulen de don foyi tɛ kun an na nɛnɛ tɛ kun an na funteni tɛ kun an na ji mana caya a tɛ kun an na donc hadamaden yɛrɛ taacogo de donc Ala yɛrɛ y'o faamu an na Donc o de la hali n'an mana tɔɔrɔ ka kuma jugu fɔ a tɛ Ala tɔɔrɔ a t'a bɔ a cogo la, unhun, ɔ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka nɛɛmaw k'an kan, ɔnhɔn, ɔ sinon san ma na dɛ, a ma na, un, an bɛ dugawu kɛ yarabi halisa san, unhun, Ala ka a ɲuman yarabi k'o di an ma, samiya a sera, aa hali n'a ma se kɔni, un, maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ, un, aa bɛɛ ka kan k'i gɛrɛ i ka foro la, i ma banikɔnɔ ye Banikɔnɔ aa ale ale ye man di bamakɔ yan fan fɛ a bɛ yen dɛ a bɛ parce que zone aéroportuaire n'o kɛra tabakɔrɔ yan fan ye zone aéroportuaire la sɛnɛ bɛ kɛ a bɛ yen tigaw bɛ sɛnɛ yen ganw bɛ sɛnɛ yen hali dɔw bɛ kaba sɛnɛ hali n'a fɔra ko k'a dabila mɔgɔw b'a kɛ o de bɛ sɔrɔ tiɲɛ sinon banikɔnɔ kɔni ale ye man di faaba yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna la d'accord a kɛra cogo o cogo ni mois de mai sera maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ bɛɛ b'i gɛrɛ i ka foro la sabula foro ale bɛ labɛn de yanni samiya cɛ o dɛ n'i y'a labɛn dès le premier jour du mois de mai ka taa bila mois de mai laban na samiya bɛn'a sɔrɔ i labɛnnen don nɔgɔw kɛra a kɔrɔ k'a labɛn ka ɲa k'a yiriw tigɛ k'a binw siyɛn voilà fiɲɛna fɔ kuma o tɛ da kuma ye mara ni sɔgɔma nba tɔrɔ jɛngɛ ni sɔgɔma nba somɔgɔw baasi foyi t'u la nse folikan jumɛn b'i bolo ka se lamɛnbaga bɛɛ ma wagati in na an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo yan f'u sigiyɔrɔ la mali kɔnɔ mali kɔkan k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma sirakɔrɔ san nana yan san ma na a fusufusura ka fiɲɛ wuli dɔrɔn ka yɔrɔ nɔgɔ a bana
O kɔrɔ k'an bɛɛ bɛ gun kelen kan sinon an mago tun bɛ nɛma min na an m'o sɔrɔ dɛ
sirakɔrɔ tabakɔrɔ u gunnen tɛ ɲɔgɔn na
an gunnen ɲɔgɔn na an ye sigiɲɔgɔnmaw ye yɔrɔ dɔw la kɔ b'an bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la siraba b'an bɔ ɲɔgɔn na o tɛ an bɛ dancɛ bɔ fan caman minɛ d'accord ka bɛɛ fo o tɛ wa mɔgɔ ma sɔgɔlen banna an ka foli bɛ lamɛnba bɛɛ ye mɔgɔ ma sɔgɔlen banna o tɛ sɛki kunun e tununna dɛ ne bɛ tilegan fɛ kunun a ci kunkurunninw bɛ n kun taalen nka ne nana sɔrɔ aw tagara fana A ne bolo ko jama cayara i ma walima kuma ninnu ma t'i dimi sira fɛ de ee ayi kuma kɔni a bɛɛ taara n dimi sira fɛ sabula ayi hali n'a fasojɔ don a bɛɛ n'i hakilina don fasojɔ sinon kuma la sɛki yɛrɛ tununna Aa i tɔgɔma a tununna wagati dɔ la a yɛrɛ tununna aa kuma dɔ kɔni a ye ne lasigi yan a tununna dɛ k'a bɛ taa ci dɔ la ka na ne ma d'o la n'a ma siran jama yɛrɛ don
a tununna
yɛrɛwolo jama a ma nɔgɔn dɛ a kun siran bɛ i b'a sɔrɔ de
a kɔni tununna Na i fana y'i tununna n y'i ɲini k'i ɲini waati dɔ la ja ɲuman minnɔgɔ tun bɛ n na n ko n b'a fɔ n k'i ka ji dɔ ɲini ye mais ne m'i ye ne fana ala minɛ k'an sigi nɔ la a kɛra ten a sɔrɔ kɔni man di sabula sira kun sɔrɔ man di a kun sɔrɔ man di ne i b'a sɔrɔ kuma minnu bɛ fɔ n'u ma taa sɛki dimi sira yɛrɛ ni sɛki ye ji kɛ bidɔn na a bɛ ɲɛ o awɔ a bɛ ɲɛ dɔɔnin dɔɔnin don ka lamɛnbaa bɛɛ fo kosɛbɛ mɔgɔ ma sɔgɔlen banna awɔ an ka foli b'u bɛɛ ye mhm. mali kɔnɔ fo mali kɔkan awɔ minnu b'an lamɛn bɔlɔlɔ kan mhm. ani minnu bɛ tila ka segin ka an lamɛn whatsapp gurupu olu sanfɛ o don an ka foli b'u u kelen kelen bɛɛ ye mhm. k'u bɛɛ ni ɲankuma Sariya an bɛ t'i fan fɛ ko fɛn min ye irisiw ka ambassadeur ye irisi ale ka lasigiden min bɛ mali la mali kɔnɔ yan k'a ye kuma na a sɔrɔ cogo di jaginɛ i b'a ye k'a fɔ irisiw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan jaginɛ a kumara jaginɛ a kumalen a y'a jira k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ hukumu kɔnɔna la jaginɛ mhm. a bɛ bila u ka eh, laadala lajɛ min bɛ kɛ mhm. jaginɛ n'a bɛ fɔ a ma ko fête de la victoire mhm. a bɛ kɛ mois de mai san o san 6 mai mai kalo tile wɔɔrɔ jaginɛ irisiw u bɛ fɛti dɔ kɛ jaginɛ n'a bɛ fɔ a ma ko fête de la victoire sannayɛlɛ nisɔndiya o fɛti don sabula fɛti a bɛ wagati tɛmɛlenw kofɔ ni a bɛ fɔ a ma ko histoire tariku jaginɛ irisilakaw fɛ yen jaginɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye irisi yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana kɔrɔba don a bɛ fɔ jamana min ma ko union soviétique jaginɛ o hukumu kɔnɔna la sa jaginɛ irisiw ka ambassade a ye wele bila Mali ɲɛmaa dɔw ma i b'a fɔ colonel sajo kamara awɔ ka wele bila a ma ka wele bila abudulayi jɔpu ministre des affaires étrangères jaginɛ ale tun bɛ yen ale fana tun bɛ yen ale tun bɛ yen fo ka taa se ministre de la jeunesse et des sports ma n'o ye musa ag attaher ye jaginɛ ale fana tun bɛ yen ani gouvernement maa wɛrɛw jaginɛ u tun bɛ nin kɛnɛ in kan jaginɛ irisiw ka ambassade la a ye kuma ta n'o ye ambassadeur ye a y'a jira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min b'u ni mali cɛ ko jɛɲɔgɔnya kɔrɔ don ko nka ko irisilakaw yɛrɛ fɛ yen olu fɛ yen tarikuw bɛ yen jaginɛ depuis guerre mondiale diɲɛ kɛlɛba minnu kɛra jaginɛ ni irisiw ye sebaaya sɔrɔ jaginɛ o 6 mai min ni u b'a fêter jaginɛ ko ani kuma ninnu bɛ tali kɛ olu la kosɛbɛ le 9 mai jaki awɔ le 9 mai don mm, mm, jaginɛ mm. i b'a ye k'a fɔ ko o kalo li don barikamaba in jaginɛ mm-hmm. ko olu fɛ yen nɔ ko don mun don mm. jaginɛ ko maafa mun ni a kɛra deuxième guerre mondiale la mm. jaginɛ ka a maaw cayara kosɛbɛ mm-hmm. donc ko nin don kofɔlen ninnu na sa k'u bɛ bɔ mm. ka yafa di ka dugawu kɛ mm. maa minnu ni u tora nin kɛlɛ in na mm-hmm. ani ka laɲinini kɛ mm. jaginɛ maaw fɛ mm-hmm. maaw bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la cogo min na mm-hmm. ani k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛ dɛmɛ mm. dusukun ta sira fɛ jaginɛ mm. halisa k'o ɲɛsin u ka jamanaba in ma n'o ye irisi ye mm-hmm. jaginɛ irisiw ka ambassadeur a tilala k'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min b'u ni mali cɛ jaginɛ ko ɲɔgɔn bonya jɛɲɔgɔnya don jaginɛ ko halisa k'u ni mali k'u bɛna to ɲɔgɔn bolo ah. ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ kɔnɔla la coopération gagnant gagnant mm. Jaginɛ a da sera a ma mm -hmm. a ko ko a bɛna kɛ a ɲɛ a cɛncɛnni ka tiɲɛ yɛrɛ kan mm. Jaginɛ o ka ɲi ko nɔgɔlenya tɛna don a la o ma ɲi sabula ko olu yɛrɛ ti ko nɔgɔlen dɔn aa a banna awɔ n'u yɛrɛ ko ten k'u tɛ ko nɔgɔlen dɔn ka ban an ka taa n'o ye voilà Jaginɛ irisiw ka ambassade a kɔnɔla hmm. a kun falen don an ka maaw la kosɛbɛ hmm. jaginɛ irisiw ka ambassadeur yɛrɛ hmm. a ye kuma caman fɔ nin kuma ninnu kɔfɛ minnu b'a yira k'a fɔ ko jigisigi ko maa bɛ se k'o ta ka a ɲɛsin irisi ma don nataw la an ka coopération kɛnɛ kan a banna awɔ o ye tabarikala ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko tɔ ɲɛ ka d'an ma yarabi coopération tɔ ala k'a sinsin ala kana kɛ faransi ta ye ah.

ko ko kungo kɔnɔ a fɔra ko bɛɛ k'i diyanyemɔgɔ tigɛ kɔrɔta surukuba taara bakɔrɔni tigɛ kɔrɔta aa waraba ko ko suruku a bila kɛ suruku y'a bila ka a yɛrɛ tigɛ nɛmu ko aa ko surukuba a dunko kun bɛ e kɔnɔ o la dɛ ee a tigɛ bila e b'a bila k'i tigɛ nɛmu o de ye mali ni faransi ta ye a bila faransi tɛ fɛ ka mali tigɛ bila irisiw y'a poroti u la o y'u tigɛ nɛmu jaginɛ o don bɛ nin bila aa o kɔni ka irisi to yen ma da a la ni nin ko kelen in kɔni y'a na kɛ dɛ ayiwa

Mali la a bɛ san caman caman bɔ wa ko MINUSMA ka baara ye ka lakana o de sabati fo ka taga se banbagaciya wale kɛlɛli ma mali kɔnɔ a b'o kɛlɛ a y'o de fɔ Antonio Guterres ka laseli la a y'o le yira k'a bɛ
a b'o kɛlɛ kɛ a bɛ yan nɔ ko ka la ee, bɛn de sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko fo ka taga se hmm. banbagaciya wale kɛlɛli ma mali kɔnɔ ne ma da a la n'a b'o kɛ dɛ ah. Antonio Guterres kɔni ka laseli la a y'o de fɔ mhm. ko wa ko MINUSMA k'a sen bɛ dingɛ belebelebaw de da la Mali mhm. kɔnɔ yan mhm. ɔ ko ale kɔni ka hakilina ye min ye mandat nin ka se ka lakurakuraya ko ni MINUSMA tɛ yen don min na ko Maliden kelen-kelenna bɛɛ bɛna a nɔ ye a yɛrɛ la sa ko MINUSMA jɔlen b'a ni fɛn belebelebaw de cɛ k'a jɔlen b'a ni fɛnba cɛ ala k'a jɔlen to n'a jɔlen yɛrɛ tɛ ala k'a jɔ n'a sigilen don a ka wuli n'a wulilen don yɛrɛ a k'i ta kɛ ta ye an t'a fɔ de ayiwa o de y'a ka kuma ye
o de tun ye Antonio Guterres ka laseli ye
Antonio Guterres i y'a fɔ cogo min na a ye kuma in fɔ ten yɛrɛ koyi ka dɔɔni fara kan a y'a jira k'a fɔ u ka fɛn minnu bɛ n'a fɔ ma ko sous chapitre sept ko financement obligatoire ka dɛmɛ k'a ɲini k'a di MINUSMA ma a ka mandat robuste i filɛ ka mun fɔ n'a fɔ min ma force antiterroriste ka se ka o sigi sen kan ka terrorisiw ka tila ko olu kɛlɛ mhm. ni farafinna jamanaw olu yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ye o musaka ko o ɲinini ko o bɛ diyagoya a b'a diyagoya jɔn kan ah,
i b'a sɔrɔ a bolo kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen
Joe Biden yan ah i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a bolo kɔnɔ a bɛ se ka a imposer mɔgɔ minnu kan a t'o fɔ ten Fana tiɲɛ na i ka jaabi in ka ɲi i ye n jaabi ka ɲɛ hɔn i bɛ sɔn ka nin fɔ Donald Trump ma parce que c'est eux qui se croient les gendarmes du monde hein olu yɛrɛ bolo ko olu de ye diɲɛ kɔni a tigi olu ye a lakanabaa olu ye ɔn nin ko bɛ cogoya min na nin ye mm. aa a kɔni ye nin fɔ sa an t'an sigi k'a makɔnɔ n'a y'a sɔrɔ faransi ni angilɛtɛri ani ka taa fara ameriki ni sini ni irisi kan mhm. n'u bɛɛ de bɛna jɛ ka wari di n'a b'u bɛɛ de diyagoya k'u bolo tɔrɔmi ka da u kɔ ah. u ka musaka in di a kɔni kuma filɛ nin an b'an sigi k'o lajɛ an t'an sigi k'a lajɛ
an bɛ taa mhm. n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ bi bi in na malidenw mhm. an kɔni kɛlen don ka an sigi mhm. an sigilen bɛ an ɲɛ kɔni a kɛrɛbɔ sigilen bɛ ka a kɛrɛbɔ sigi k'a ɲɛsin yɔrɔ jumɛn sɛki sidibe i b'a ye k'a fɔ o de abijan ye labijan n'a fɔra abijan a b'i hakili jigin jumɛn na ado ado cɛgɛ alasani daramani watara cɛgɛ ni jɛgɛ o tɛ

pour entamer ma journée waso dɔɔni ani yɛrɛ yira aa ah, maramu maramu ye jaabi kɛ a bɛ fɔ nin ma de ko waso ani yɛrɛ yira ɔ ni maramu ye jaabi kɛ ka ban mhm. foyi tɛ ne bolo ka fɔ bilen an bɛ taga an b'an ta kɛ ta ye sɛk

San ma na aa a kuma kɛra fila ye Sɛki- Sɛki Sɛki fɛnɛ ma si yan a Sɛki sira Ale sira, ale- Sɛki sira barakabugu la yan Ɔ, nka a bɛ se ka kɛ a ye weleli kɛ so i m'ale ɲɛ kumunɛ yan Ɔ, d'accord Ɔ, ɔ. sɛki Ahan. n'a ma ye k'a fɔ k'an sigilen don k'an ɲɛ jɔ fɛn min ye eh, abijankaw fɛ yen la kosɛbɛ k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ tɛ UEMOA Union économique monétaire ouest africain o don n'a ma ye k'a fɔ ko Mali an b'o o kɔnɔna la awɔ i b'a ye k'a fɔ don tɛmɛnenw na an ka jamana an tun ye sɛbɛn ta n'a ma ye k'a fɔ UEMOA tun ye sigi dɔ kɛ tiɲɛ ka Mali k'ale kumaniya awɔ Mali ka kasabi minnu bɛ UEMOA o kɔnɔna la ka a daraki an na u k'a bɛɛ d'an ma an bolo ko o tɛ se ka da a kan ka gɛrɛntɛko o sigi a da la awɔ ɔ n'a ma ye k'a fɔ u y'o waleya min kɛ ɔ o waleya senfɛ mali kɔni an ye sɛbɛn ta sariya sɛbɛn ka taa n'a ye UEMOA yɛrɛ ka kiriso la UEMOA kiriso ye kiri kɛ k'a yira k'a fɔ UEMOA mɔgɔw kɛlen don ka balinako min kɛ mali la ka mali ka a bali a ka sɔrɔ la a k'a fɔ ko UEMOA sariyaw ko olu ma jɛn n'a ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ joona joona ka mali ka a bila ka hakɛ o kɔnɔna la ɔ n'a ma ye k'a fɔ ko o kɛra ɔ UEMOA maaw i b'a ye k'a fɔ u ma kala don u ɲin na ka bɛn ni a ye juguya don hali n'a y'a sɔrɔ a ɲɛmaa tun ye maa min ye o don kofɔlen kama o ka fanga o sugusugura k'o dafiri k' o yuguyugu ɔ k' o bɔgɔti k' o fili i b'o dɔn wa
O ye Roch Marc Christian Kabore oh, Roch oh, Roch ale de tun ye farafinna eh, UEMOA jamana ɲɛmaaw oh, olu ka ɲɛmaa de tun ye ale ye donni min na gɛlɛya bɛ ta ka an sɛgɛrɛ a waati min na UEMOA kiriso bɛ kiri a bɔ ka bin k'a fɔ ko kiri ka a ka jajara Mali la o y'a sɔrɔ Roch u y'ale jujuju ka a jajaja kɔlɔnjugu yiri o bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ Roch awɔ ale taalen kɔfɛ mhm. i b'a ye k'a fɔ bolo kɔni silen don maa min ma bi mhm. k'a fɔ k'o bɛna bila UEMOA o ɲɛmaaya la o de ye Patrice Talon ye eh? cɛkɔrɔba min bɛ ni terrain cinin b'a kunkolo la cɛkɔrɔba jugu e y'a ka coiffure in yan n y'a ye ne t'a tɔgɔ dɔn non an ka cɛkɔrɔba bɛ ninnu tɔgɔ dɔn dɛ a bɛ longonba kɔrɔw tɛ yɛrɛ Sisolomani an ka cɛkɔrɔba Sisolo aa Sisolo ale b'a dɔn Basolo ale bɛ ninnu tɔgɔ ninnu dɔn
Ale kɔni n'ale ye nin coiffure sugu ye cɛkɔrɔba kun na, ale b'o tɔgɔ dɔn, a b'a fɔ cɛkɔrɔbajugu, unhun, hali n'a ma fɔ ko cɛkɔrɔbajugu, an, a kɔni bɛ coiffure min b'a kun na a b'o tɔgɔ f'i ye, mal coiffé
A bon komi n fɛnɛ an tɛ kelen an ka tabiyaw tɛ kelen fifɛ cɛ dɛ kilitiriw tɛ kelen a cɛkɔrɔba de sigilen tɛrɛn de cilen b'a kun na i ma se k'a faamu o mali coiffure yɛrɛ taa sira don wa mali a bɛ ka Lumumba de ladege Patrice Lumumba d'accord ɔ ntɛrɛn bɛ kamalen min kun na nin ye ɔ patirisi talɔn ɔ a na kɛ a ɲɛmaya a bɛ di ale ma ɔ an kɔni sigilen bɛ ka an ɲɛ jɔ a la mun na sabula n'a ma ye k'a fɔ ko kiri ye sɛbɛn bɔ a yira k'a fɔ k'u ye ɲangili ko ka a wuli ka bɔ anw da la ɔ olu ɲɛmɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan a jamana ɲɛmaaw UEMOA jamana ɲɛmaaw ka sariya min filɛ nin ye mhm. sariya min filɛ nin k'a sɔrɔ sariya tɛ k'a ta anw juguya la olu de fara ɲɔgɔn kan ka a ta mhm. ɔ u faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan k'a ta mhm. ɔ nin de bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka fara ɲɔgɔn kan kabini u ye nin ɲangata in ta ka an sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ an ma min an ma a bɔ juguya bilen o siri an dala an yɛrɛ kunta o nɔfɛ ka an bali an kunta la o ye zon ka kulo fɛntigi la nin y'o de ye o tɛ nin yan o don zon kulola fɛntigi la o de ye nin ye ko kɛlɛ ɔ UEMOA mhm. ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a sigi kɔni bɛ kɛ bi kabini kiri bɔra mhm. u ka kiriso fɛ mhm. ɔ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye ɔ u ka sigi a kɛnɛ kan ɔ n'u sigira a kɛnɛ kan an bɛna a lajɛ u ka kiriso ye mun fɔ n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw don k'u ka u bɛ sigilen bɛ fɛn minnu kunna n'u yɛrɛ ɲumanna ko sariya légalité légitimité u b'o kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ fɛnɛ hakilina ye o labɛnni ye n'u hakilinaw ye an malidenw an n'o dɔn nin sigi fɛ n'u hakilina yɛrɛ t'o ye fo yɛrɛ sagokɛ an n'o dɔn nin sigi fɛnɛ sen fɛ ni patirisi talɔn a kɔni jiralen don k'a fɔ ko a ɲɛmaya n'a ma ye k'a fɔ ɔrɔku ale bɔgɔtira ka ale fili kɛrɛfɛ a ɲɛmaya bɛ di patirisi talɔn ma bi n'a dir' o ma an n'an sigi k'a ko tɔ k'a lajɛ an kɔni bɛ k'a lajɛ kun min na ɔ kabini a ko kɔni u ye jangata ta ka an sɛgɛrɛ ɔ u ma sigi jangata kɔfɛ nin y'u sigiko fɔlɔ ye u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani CEDEAO u ka kiriso UEMOA kiriso fɛ o fɛnɛ sɛbɛn kɔfɛ u sigili ɔ o fɛnɛ fɔlɔ ye nin ye an bɛn'an sigi k'u lajɛ
an n'an sigi k'u lajɛ Faransi bolo
Jagina n'o b'u kan na halisa est ce que faransi bolo yɛrɛ ye nin yan aa an tɛ nin dɔw kɛ ninnu yɛrɛ ye sɛki jagina hmm. ninnu dɔw bɛ yen u tɛ fɛ ka bɔ ko in na koyi hmm. olu kɔni hmm. k'u yɛrɛ makaran tubabuw kɛlen don ka layidu de ta u ye ayiwa an kɔni sigilen don k'u filɛ mhm. sabula CEDEAO faransi y'o mamuru ye faransi ye CEDEAO mamuru dɔ ye mamuru lointain virtuel ya a virtuel yɛrɛ tɛ sabula a décision fɛn fɛn bɛ ta Hum. eh, olu hakilina b'a la Allahu Akbar. Ah, union africaine bɛ ten a jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen olu da b'a la jaginɛ

a bɛ yen jaginɛ dabalibanko yɛrɛ don ka pɔsu ye ko nin ye ɛmɛnɛla ka pɔsu ye u yɛrɛ de ko ten waa jɔn ko ten jaginɛ kunnafoni di sɛbɛn kɛlen don k'a fɔ yan an ka taa jaginɛ ni an tagara i b'a ye k'a fɔ pɔsu nin ye pɔsu dɔ ye sa jaginɛ terorisiw ni o ye jatigɛ kɛ wale kɛbagaw ye jaginɛ u ye nin pɔsu kofɔlen u ye a atake jaginɛ pɔsu in yɛrɛ a bɛ ɛmɛnɛla de tɔgɔ la jaginɛ i b'a ye k'a fɔ pɔsu in atakelen hmm. jaginɛ u ye maa dɔw bɔnɛ u ni na awɔ jaginɛ u ye maa dɔw bɔnɛ u ni na hmm. ɛmɛnɛla yɛrɛ a ye kominike kɛ hmm. jaginɛ kominike mun ni a ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko bɔnɛli ni na jaginɛ ko o ma kɛ olu dɔrɔn fan fɛ jaginɛ ko dɔ kɛra terorisiw yɛrɛ minnu nana ataki kɛ jaginɛ ko dɔ kɛra olu fana fan fɛ awɔ jaginɛ k'i b'a ye k'a fɔ kuma ni kuma jaginɛ ni ataki sugu ko o de bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ kɔmi jaginɛ ko u ni terorisi ninnu u karilen ɲɔgɔn na jaginɛ ko u fana y'u jeniyɔrɔ fin awɔ u jeniyɔrɔ fin u bɛ kɛlɛ kɛ nka mun ye dabalibanko ye nin pɔsu sugu yɛrɛ de man kan mɛ an ka jamana in kɔnɔ bilen

Jaginɛ mm. nin waleya in kɔni a kɛra MNLA ka pɔsu la mm-hmm. Jaginɛ Kidalikaw fɛ yen mm-hmm. Jaginɛ u kɛlen ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin attaque in kɛra mm-hmm. Jaginɛ u kɔni communiqué in kɔni kɔnɔna la mm. Jaginɛ u ye yirali kɛ k'a fɔ ko olu tɛ yen gansan na mm. Jaginɛ ko u kɔni ni waleya o waleya cɛjugu taara k'u sɛgɛrɛ Jaginɛ u fana na u

Ka hakili ɲuman di a ɛmɛnɛla mɔgɔw ma an b'o fɔ ala ka hakili ɲuman d'u ma dɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma sɛki kibaru kɔni bɛ yen k'a fɔ fɛn min ye lopitali gabiriyɛli ture ye an kɔni an bɛna wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli k'o kɛ a yiralen don k'a fɔ i bɛ morgue dɔn
o tɛ furew furew lasago yɔrɔ furew lasago yɔrɔ ni furew kɔni lasagora a bɛ tila ka ɲini wagati dɔ bɛ se k'a fɔ a jo wagati o tɛ kɛ ni ji tɛ kosɛbɛ ko ji min bɛ o yɔrɔ in na dɛ sɛki ko yɔrɔ in tile fila in na ko ji tɛ yen aa kuma bɛ senna dɛ gabiriyɛli ture dirɛtɛri n'i ye kuma fɔ a kɛlenbaw k'u ye gabiriyɛli ture mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ ko ka mun sigi k'i baw ko o tɛ a kɛlenbaw k'o tɛ a fɔra ko mun ka ɲi ko sɔrɔdasikɛ bilala a nɔ la ni kule kɛra ko fo k'a to a nɔ la k'a to a nɔ la ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ an tun t'a fɔ ko a bɛ minnu bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ tension minnu bɛ jɔ baarakɛlaw yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko fo k'an ka ɲɛmaa to a nɔ la minnu bɛ jɔ da la ka mɔgɔ tension contrôler k'aw ko ko o bɛ ka fɔ kunnafonidilaw fɛ ko n'an sɛgɛnna k'an b'an da de Bon sisan ta ko ji tɛ morgue la o kɔni minɛ mais an bɛna sɛgɛsɛgɛ an kɔni y'a kibaruya ye n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don a ka wuli a k'a ɲini ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ an bɛ foli d'a ma ala kana kɛ tiɲɛ ye o don dɛ ni tiɲɛ don an bɛna wuli de ale ka gɛn ni ji tɛ yen parce que kibaruya kɔni an b'a la k'a sɔrɔ cogoya min na ɔ ji mago ɲɛ ji tɔw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ɔ jamajɛ yɔrɔ tɔ minnu bɛ yen mɔgɔw b'a faamu ɔ i bɛ taa ni fure ko fure bɛ taala yen sisan nɔ ka taa a jo yala yala a ye maaw ka sara d'u ma ayi k'a ko ko ni an sɛgɛnna o ko ni kunnafonidilaw sɛgɛnna o fɔli la k'an b'an da de k'a o de fɔ sisan ta an kɔni bɛna ɲɛɲini an ye kibaruya sɔrɔ nka an m'an tɔ to an bɛna ɲɛɲini n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o don k'a fɔ ko ji tɛ yen ɲɛɲinini ka ɲi a la monsieur le directeur il faut il faut t'élever
ji maaya foyi tɛ taa ji kɔ et surtout yɔrɔ min bɛ ka fɔ nin aa
ne ko maa sabali bɛ yen a jaginɛ
i b'a sɔrɔ bon kɔmi an bɛna an b'a an b'a ɲɛɲini bi o Ahan. bi n yɛrɛ ta tora yen fan fɛ Mhm. an b'a ɲɛɲini sinon n bɛ taa yen bi Ahan. ani yɔrɔ tugunnen tɛ ɲɔgɔn na U tugunnen don ɲɔgɔn na. ɔ n'an tilara sisan ne yɛrɛ bɛ se yen nɔ Awɔ. ni mun bɔra a la Ahan. an kɔni ye kibaruya sɔrɔ Awɔ. k'a fɔ ko ji tɛ yen Mhm. nka an bɛ taa ɲɛɲini Mhm. ɔ ni ji tɛ yen sini sɔgɔma An. ɛɛ jɔn da bɛ bɔlɛ la yan Maa si. n b'a fɔ Kosɛbɛ. Tɔnɔ jɛngɛnɛ a ɲɛɲini ka kan dɛ an bɛ ɲɛɲini dɛ ni ji kɔni tɛ yen sini sɔgɔma yan hmm. n b'a fɔ ni ji bɛ yen ah. salamu lafiya an y'a fɔ an y'a ta an y'a bila a fɔra a banna a fɔra a banna mhm. k'a fɔ ko ji tun tɛ yen ko wa ko ji seginna ka na mhm. n'o fana don an b'o fana fɔ o fana bɛ fɔ o fana bɛ fɔ an t'a fɔ ten o don sinon a kɔni ma mɔgɔw ka sara di k'a ko n'an sɛgɛnna o fɔli la k'an n'a jɔ a bɛ se ko la hmm. ala yɛrɛ fana bɛ se ko la kosɛbɛ o tɛ yan mhm. n'o de don n'an sɛgɛnna fɔli la ala fana mana a yɛrɛ jira ale la don min na hmm. o don fana ni bi tɛ kelen sabula mɔgɔw ka sara hmm. o y'i ka hakɛ ye ɲinɛ ɲɛmaaya yɛrɛ la hmm. i bɛ fɔ dɔ kɔ dɔ bɛ f'i kɔ dɔ bɛ f'i kɔ
i nana cogo min ɛɛ i watɔ don ten a banna mhm. maramu an bɛ te fan fɛ ko nunakaw fɛ yen lasogoli yɔrɔ min bɛ yen ko dɔw taara bi o kama
Ee nin ye banbaganciya wale kɛbaga ye olu kɔni u caman de donna Nuna kaso kɔnɔ bon olu ka maa dɔw fana dɛmɛ ka boli n'o ye bon nin témoignage témoignage bɔra kasoladen dɔ yɔrɔ yɔrɔ ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra min sen a ka témoignage kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko terroriste ale ka hakilinaw na ale yɛrɛ ka jate la à peu près maa bi duuru ɲɔgɔn na olu de donna eh, kan kɔnɔ bon u donna ni bolimafɛn min ale b'a estimer ka taga 5 véhicules bolimafɛn duuru ɲɔgɔnna la u donna ni o de ye kan kɔnɔ k'u donnen u kɔni girinna u bɛ ka tɔgɔ dɔ de wele n'o ye jalo amadu jalo amadu Depuis u bɛ tɔgɔ in wele depuis n'a tigi tɛ a laminɛli kɛ f'a tigi n'a laminɛli kɛ k'a to a ka cellule kɔnɔ ni o ye cellule numéro 4 o kɛlen minkɛ ko terroristew ɲɛsin o cellule ma u fɔlɔla k'o da kari o terroriste kɔnɔ mɔgɔw de labɔ ɔ o kɔfɛ u sɔrɔla ka se cellule tɔw ma k'a yɔrɔ bɛɛ dayɛlɛ o la u sɔrɔla fɛn ma kasoladen bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka hakilinata fɔ u ko k'olu nakun ye k'u ka mɔgɔw labɔ ka taga n'u ka mɔgɔw ye mais olu nakun tɛ ka kasoladen ninnu tɔɔrɔ k'u bana ou bien ko k'u faga o ko k'olu bɛ taga u bɛ u b'a fɔ axe ma ko axe Jibaso o ye o ye sira u bɛna bɔ sira min fɛ ko n'a sɔrɔ kasoladen min b'a fɛ ka boli olu kɔni bɛ tɛmɛ o sira fɛ ko basi t'a la i bɛ na n'u bɛ taga mhm. awa kasoladen dɔw fana jɛnna n'a ye dɔw tugura u kɔ mhm. u maa kofɔlen dɔw kɔni bɛ n'o ye jalo amadu mhm. sidibe adama ani dibo ali nin maa saba kɔni nin bɛɛ kɛra nin maa saba ninnu de nɔfɛ wa o taara n'a maa saba bɛɛ u kɔni ka e, attaque ninnu kɔnɔna la e, balle perdue ye kasoladen dɔ sɔrɔ u taara n'o tigi fana ani maa dɔw fana sɔnna ka tugu u kɔ maa dɔw tugura u kɔ u bɛɛ t'a bɔnɛ ah. avion bɛ sanfɛ o a t'i keri awɔ o kuma banna o ale kɔni ale bɛ bugubuguli kɛ dɛ o bɛ bugubuguli de kɛ o tɛ yan ɛɛ mɔgɔ b'o kuma o kuma yɛrɛ tɛ jɛn an yɛrɛ ala ka fiɲɛ k'u yɛlɛnso ye a tɛ mɛn yɛrɛ a tɛ mɛn ni mun bɔra o la an n'o fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma halisa. Amina yarabi. Ee an bɛ taa. Awɔ. N'an taara. Kosɛbɛ. Sɛki an bɛ taa ɲɛfɛ. Unhun. Yan ka taa ɲɛfɛ est ce que i famana ka taa ee kɔrɔmuso fɛ yen Ɲamakɔrɔ wa?
Aa n ma fama kosɛbɛ dɛ. I bɛ taa sira jumɛn de fɛ? N bɛ taa sira kelen yɛrɛ de fɛ. I bɛ tɛmɛ sugu sugu fɛ wa? Sugu sira fɛ awɔ. E ye sugu yɔrɔ ye wa? Awɔ n y'a ye.
Est ce que maire yɛrɛ bɛ Ɲamakɔrɔ fana?
Jinɔgɔba bɛ yɔrɔ min ayi an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ maire bɛ yan a kan ka sɔrɔ yen a nin tɛ kɔ ye mairie kɔni bɛ yen nin tɛ kɔ ye babolo de ye a sɔrɔ yɔrɔ dɔ ye Ɲamakɔrɔ yen ko mairie kura n'i y'o tɔgɔ mɛn mairie kura kura bɛ yɔrɔ min na o mairie kura ni suguda yɛrɛ cɛ a tɛ nɔngɔnɲɛ kɛmɛ naani bɔ a tɛ tɛmɛ mɛt kɛmɛ naani a b'o bɔ kɛmɛ fila yɛrɛ ubiyɛn kɛmɛ saba an t'a fɔ ten a cayalenba ye mɛtiri kɛmɛ naani ye mhm. a cayalenba o ye e mɛri a dɔɔni dɔrɔn a sigilen a ka biro kɔnɔ nin kasa bɛ don a kan ye
sugu yɛrɛ la sugu yɛrɛ la mhm. mɛ bɛɛ ni ɲɛ taa bɛ se ka nin ɲɛnabɔ dɛ a b'a ɲɛnabɔ e ko mɛri bɛ ɲamakɔrɔ fɛnɛ n ka ah. yirimajɔ ta an y'o fɔ an sɛgɛnn'o la k'u t'a tɔ ye ni ko n'i y'a fɔ ko n'i sɛgɛnna k'i b'a dabila an kɔni b'a fɔ mɔbili yɛrɛ bɛ fɔnsɛ a yɔrɔ la sugu camancɛ sabula sira bɛ tɛmɛ sugu yɛrɛ de kɛrɛfɛ est ce que mɛri bɛ yen dabaliban ko don
an na an bɛna ale fɛnɛ tɔgɔ ɲini dɔɔnin k'a fɔ a tɔgɔ kan ka fɔ dɛ
a tɔgɔ dɔnnen don i yɛrɛ ye ɲamakɔrɔka ye ne dabali i b'a dɔn ne bɛ fara yɔrɔ min fɛ wa ah. a kabakoya kan'i minɛ dɛ n'i nana jimo sira in u b'a fɔ o ma ko jimo pilaki sɛki n bɛ fara yen fɛ ka taa bɔ balɔntan tɛrɛn yɔrɔ fɛ ah, eh, i t'a ye o la n kɛ man di ka ye o la dɛ parce que sinon hali dɔgɔkun tɛmɛlen hmm. ne bɔra yɔrɔ in fɛ a bɛ cogo di a tiɲɛnen don jugukan tɛ dɛ a tiɲɛnen don yɛrɛ est ce que jugukan don ayi

i bɛ munumunu de a mobili n'i y'o jɔ i bɛ tagama ji de la o mototigi yɛrɛ bɛ se ka kɛ mobili a bɛ cogo min na n'i ko i bɛ mobili jɔ mm. i b'i jɔ ji la i bɛ jigin ji la i bɛ jigin ji la wa ji nɔgɔba n'o ye mun da i ka tapi kɛ o kasa mm. i na taa labaji la mɛri tɛ yen ji nɔgɔ finmanba de bɛ yen jaginɛ ni mɛri bɛ yen k'a k'i jɔyɔrɔ jira ubiyɛn ni mun don a k'a a ɲɛfɔ a ye sinɔn nin tɛ nin kɔni nin tɛ ko ye a tɛ a sinɔn a sigidala maaw tɔɲɔlen don nin wagati a tɛ yen koyi
a tɛ yen a kan ka sɔrɔ meri kɔni bɛ yen ko meri bɛ yen ko meri kuranin mhm. n yɛrɛ meri kuranin n b'a yɔrɔ dɔn meri fila de bɛ ɲamakɔrɔ dɔ bɛ sugu kɔrɔ la dɔ bɛ sugu kura yɛrɛ fana sugu kura yɛrɛ la sugu kura ta yɛrɛ ni yɔrɔ in cɛ mhm. a tɛ mɛtiri kɛmɛ duuru bɔ mɛ tɔntɔn jaginɛ mɛri fila quartier kelen kɔnɔ k'an ka se k'o labɔ dɛ ko kabako de don kuwa kabako de don kabako o de la sugu yɛrɛ salen bɛ taa ni an ka ɲɔgɔn ɲininka o la ɲininkali gɛlɛn ko meri de ye mɛri de e de sigida de e de y'a perezidan ye a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ de ye e de ye le premier responsable quartier kɔni a ɲɛmaa fɔlɔ ye e de ye mhm. a mɛri fɛnɛ sini bɛ hakili jigin an b'o fɛnɛ tɔgɔ fɔ yan a tɔgɔ bɛ yen ni mun don an n'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye cɛ dɔ kɛra jamana in kɔnɔ sa dɔ kɛra kɛra dɛ ee maramu ko eh, fɛn min an ka kɛlɛmasiri tabaaw ye k'u ye ko lato maa dɔw la banbaaci dɔw Eh, an ka kɛlɛmasiri tabagaw mhm. olu kɔni mhm. olu y'u bolo da banbagaci kɛwale mɔgɔ caman de kan mhm. fo jate min bɛ taga bɔ mɔgɔ bi duuru ani wɔɔrɔ kan ɔ l'état major général des armées ale ye eh, information di ko ka malikaw kunnafoniya ko jumadon wuladani fɛ an ka welimasiri tabagaw u sera k'u bolo da banbagaci kɛwale mɔgɔ bi duuru ani wɔɔrɔ de kan wa u sera u ye mɔgɔ dɔw fana wele à peu près min bɛ taga mɔgɔ tan bɔ yan ko la walasa ɲininkali busamisɛn bɛ se ka tugu olu la cogoya min na u kɔni u ye nin information de di ko ni ala ma basi kɛ ko donna nataw la k'u bɛna précision di ka mɔgɔw

giden dɔw bɛ yen jaginɛ n' u wulila k'u senfa ka taa kidalikaw fɛ yen jaginɛ ka taa lajɛli kɛ jaginɛ wagati tɛmɛlenw na sa u yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ ko a bɛ wagati caman bɔ u mɛnna ka projetw financer u mɛnna ka wariw bila ka na u mɛnna ka ONGw ka olu dɛmɛ jaginɛ yaasa kidali a na se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o dɔw bɛ tali kɛ lampadairew sanni na o dɔw bɛ tali kɛ kɔlɔnbaw senni na o dɔw bɛ tali kɛ forage dingɛw yɛrɛ senni na jaginɛ yaasa développement jaginɛ tagaɲɛ jaginɛ o bɛ se ka kɛ kidalikaw fɛ yen cogo min na jaginɛ u y'a yira k'a fɔ ko u mɛnna u bɛ ka wariw u ci ka na n'a ma ɲɛ k'u ye wariw ci k'u ka baaraw kɛ jaginɛ ko waati sera sa k'u yɛrɛ fana ka wuli k'u senfa ka na u ka baara kɛlenw ko olu k'u lajɛ
ee e tɛ siga tɛ nin ko la a kɛra o bɛ a ma kɛ ayiwa o kɔni wulila jaginɛ ka na jaginɛ n'i y'a ta k'a lajɛ eh, jamana minnu ni o maa bɛ ninnu na sa mhm. jaginɛ o bɛ tali kɛ Allemagne mhm. eh, Canada mhm. jaginɛ Royaume-Uni n'o ye lɔndurukaw fɛ yen jaginɛ olu bɛɛ kun b'a la olu bɛɛ n'u ka délégation sabula ni baɲumankɛtɔn ninnu a maa dɔw bɛ bɔ ni jamana bɛɛ lajɛlen kelen kelenna la jaginɛ k'a fara diɲɛ tɔnba diɲɛ warisonba o tɔnba yɛrɛ lasigiden dɔw jaginɛ k'a fara olu kan jaginɛ u ye wulikajɔ kɛ ka taa kidali ka se k'a lajɛ cogo min na u yɛrɛ u ye wari minnu di ka na ko ka dugu k'a bɔ nɔgɔ la a wariw donna sira min fɛ a bɔra sira min fɛ jaginɛ yaasa ka ɲɛɲinini kɛ olu la u ye nisɔndiya sɔrɔ jaginɛ u kɔni u ka visite jaginɛ u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ jateminɛ la halisa jaginɛ u ni kidali gouverneur u ni o ye ɲɔgɔn ye jaginɛ visite yɛrɛ a bɛ bila hukumu kɔnɔna la jaginɛ o ye donna nataw la le 29 mai n'a bɛ fɔ ma ko journée des casques bleus jaginɛ ko o la o labɛn baaraw don a kuma banna sabula eh, ONU o fana ka baara dɔ ye ka duguw k'u tagaɲɛ ka développement k'o sinsin duguw la jaginɛ ko ni ala sɔnna ma mun bɔra nin visite in na le 29 mai ni o ye journée des casques bleus ye jaginɛ ni o bɛ ɲɛnamaya jaginɛ a ko tɔw o na da maaw tulo kan a banna awɔ jibiri jalo empereur ko a tulo b'an na a b'a fɔ ko k'a ka foli k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma a b'a fɔ k'a ni sɔgɔma mon grand frère Sɛki yan'an ka nɛgɛjuru di maaw ma kibaruya kelen yɔrɔ alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲɛ tan ani naani an kɔni ye o laada sigi fɛn min ye minisiri saba an bɛ to k'o di maaw ma maaw hakilina ye mun ye u k'o fɔ an b'o kɛ o don kɔmusolakaw fɛ yen Surɔ fɛn min ye gouvernement in ma ɲɛmaa ye Ɔnhɔn. Choguel Kokalla Mayiga Mayiga. ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ militi bi wɔɔrɔ Ah. o bɛna di minisiri kelen kelen ma Ah. Mali kura i ye mun kɛ ɔn ani mun ma se ka kɛ Ɔnhɔn. mun y'a to a ma se ka kɛ Ɔnhɔn. ɔn k'u bɛna u da se a ma Awɔ. o tɛ- o kɔni o tɛ an ta in Mhm. o ye jamana yɛrɛ ye mun fɔ Awɔ. ka kɛɲɛ ni Asimi yɛrɛ ka laɲiniw ye ɔn ko baara in ka a bɛna taa o taasira fɛ O ka ɲi. ɔn n'i ye mun fɔ Ɔnhɔn. ɔn o na an an ka baara o bɛ a tɔ sɔn ji la anw fɛ yan o tɛ alamisa o alamisa an kɔni ah. n'an ta bɔ k'a di ah, ah. o tɛ yan o don alamisa nata an bɛ saba fɛnɛ bɔ k'o da an ta in a tɛ jɔ a tɛ jɔ dɛ mhm. u ta ye militi bi wɔɔrɔ o bɛ di minisiri de ma e de bɛn'a fɔ mais an ta hmm. jama yɛrɛ de b'i juger e de bɛn'i yɛrɛ ɲɛfɔ mais an ta jama b'i juger a fɛnɛ ka fisa

Mɛri ko ninnu dabaliyabanko de don wa ne bɛ se ka min fɔ a ko la dɔrɔn o ye sigidalamɔgɔw ani association minnu bɛ yen u ka mɔgɔw ka mɛriw ka baara fɔ mɔgɔw ye parce que souvent an bɛ ninnu bɛɛ ta ka t'u da jamana ɲɛmɔgɔw kun k'a sɔrɔ olu dɔw tɛ tiɲɛ mɛri fɛn dɔ bɛ se ka kɛ ka sigida kɔnɔ u bɛɛ ka responsabilité la goudron ko n'a fɛnw ni mɔgɔw t'o dɔn an b'an sigi an tɛ san sɔrɔ sinon ni mɔgɔw wulila mɛriw kama sisan fɛn caman bɛ a bɛ dabila e filɛ ka nin min fɔ nin ka taa se n'i sera sugudaw ma i bɛ taa sɔrɔ goudron bɛ jɔ k'an ka boli a sanfɛ u bɛ tila ka sigi fo an ka siraw sanfɛ hali an tɛ se ka tɛmɛ mɛriw sigilen taa sale o la

I, I Traoré.
Allô Allô Allô, Jamila. Dao.
I ni sɔgɔma.
Nba.
N b'i fo.
Foli diyara n ye. N bɛ Sɛki fo. Sɛki tulo b'i la. N bɛ Mariam fo. Mariam tulo b'i la. Ma- eh, Jamila, ni ɲɛmɔgɔ tora ka kuma dɔw fɔ, Unhun. a kana a tɛ sɔsɔ. Unhun. An bɛ tɛmɛ n'o ye tan. Unhun. Eh, patron bɔra ka min fɔ sisan, n'o ma se. Dawudabugu donc an b'a minɛ tan an bɛ tɛmɛ an k'a minɛ ten ka tɛmɛ voilà a man kan ka sɔsɔ quoi mais a man ka wula fana dun k'an to dɛ a man kan k'o dun k'an to d'accord a ka kan ka makɔnɔ ni émission banna a b'a fɔ ko donc bon a ye sɔrɔ so o de ka ɲi walima ka na n'a ye voilà walima k'a di dɔ ma ka taa dɔ ma a banna mɔgɔ man'i ka baarakɛlaw bila baara la i b'u la diya de pour que o fana ka nisɔndiya a banna mais ka to k'i ɲagali la b'u la a bɛ baara tiɲɛ u bolo a ma ɲi dɛ vraiment n b'a fo i ka babu ka ka denbaya bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la ka auditeur bɛɛ lajɛlen fo bubula bin siribe tarawele mamadu samake ka bɛɛ lajɛlen fo an ba muna sirifu n bɛ bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la mas mɛri ninnu jangine mɛri ninnu tɔgɔ de b'a la ko mɛriw bɛ yen n'o tɛ mɛriw tɛ sigilan kunna n'i y'an ka sigidaw jateminɛ hmm. ka tila ka a fɔ k'a fɔ ko mɛriw bɛ jamana in kɔnɔna la hmm. vraiment a bɛ bali ne la hmm. eh, n'i nana an ka sigidaw la ka na carré kɔnɔnaw lajɛ ka gidɔrɔnw yɛrɛ lajɛ ka taa ka taa suguw lajɛ et puis mairie da yɛrɛ la taa i n'a ka mɛn ka taa sugu yɛrɛ ni yɔrɔ dɔw furan mairie da yɛrɛ lajɛ kɛ mɔgɔ min yɛrɛ ma se ka mairie da jɛya o bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ jɛya cogo di i bɛ don mairie yɛrɛ kɔnɔ souvent i b'a sɔrɔ ɲaman yɛrɛ tonnen don mairie yɛrɛ kɛrɛ la fɔlɔ o ma cɛ ka bɔ yen est ce que o bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ cɛ vraiment population il est temps k'a fɔ population ka an ka leader min n'olu bɛ sanfɛ u b'a jateminɛ k'a fɔ fana olu fana kɛlen don ka mɔgɔ dɔw de sigi mɔgɔ dɔw de sigilen don et puis mɔgɔ dɔw de fana bɛ élu olu élu la cogo min na sanfɛ mɔgɔ dɔw de fana bɛ élu pour s'occuper de la commune mais n'olu tɛ k'u occuper commune na k'a fɔ toujours an bɛ taa da ko ɲɛmɔgɔ président ɲɛnama t'an kunna ou bien minisiri ɲɛnama t'an kunna olu dɔw tɛ minisiriw ka baara ye o olu dɔw ye commune maire ka baara de ye i yɛrɛ ka kuma ko le premier responsable de la commune c'est le maire olu ale de don dɛ ale de don mais n'ale tɛ k'o kɛ toujours anw man kan ka taa fɔ non président tɛ an ka goudron fɛnnen don an ka goudron bɛ jumɛn kɔnɔ goudron bɛ commune de kɔnɔna la commune maire de ka kan k'i occuper o la olu u yɛrɛ ka kuma an bɛ olu bɛ saalen min minɛ anw na u bɛ taa ka taa butigi min na dɔw bɔra k'a fɔ sisan i b'a sɔrɔ walayi tabalitigi n'i nana hali suguda la masi i b'a sɔrɔ tabalitigiw bɛ sigilen fo gidɔrɔn de sanfɛ mais olu mɔgɔ kelen de bɛ tila ka tikɛnintigiw bila ka na u bɛna tikɛ d'u ma gidɔrɔn sanfɛla la ka wari minɛ u la taa n'a ye mhm. wari bɛ taa min mhm. il est temps vraiment commune association min bɛ yen ani eh, fɛnkɛ eh, fɛn fɛn bɛ faralen ɲɔgɔn kan mhm. leader fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔna la il est temps u ka fara ɲɔgɔn kan désormais chaque année ou bien chaque six mois k'a lajɛ mɛriw bɛ ka min kɛ mɛriw wari min bɛ ka don u kun mhm. a bɛ kɛ cogo min na a bɛ taa sira min fɛ vraiment a ka ɲini u fana nɔfɛ a ka dɔn quoi sinon vraiment il est temps k'a fɔ nin fɛn ninnu a ka dabila quoi. Daw.
Ah, merci beaucoup. Ɔ sinon n'i ka moto donna ji in na. Ɔn. Ko kunun n ka a kasa a kasa de tugura ne ka moto kɔ. Allo.
Allo. La. Jamana ja a bɛ di. Basi foyi tɛ yen nɔ. N b'i fo.
A diyara n ye. Sɛki fo. Sɛki tulo b'i la. ka n dɔgɔnin ka fɔ ko umaru umaru cɛfin n'a furumuso fanta mɔgɔ ɲuman konate an denkɛ samake n filani tɔɲɔgɔn n'o ye bi sidibe camarade de lutte simayi samake an ka yuba bagayogo seku mayiga

institution bɛɛ de tun kan ka bin hmm. assemblée binna hmm. au conseil hmm. mairie a bɛɛ bɔ yen ɛ mali kura tɛ se ka taa ka ninnu to yen koyi a lajɛ koyi Guinée président dunbuya a bɛ kan ka minisiri kɔrɔ min b'a bolo sisan a bɛ ɲini ka wolonwula bɔ hali premier ministre a y'a minɛ k'a datugu parce que fɛn tɛ institution tɛ yen n'i kumana a b'a fɔ non c'est un régime militaire nka anw fɛ yan constitution bɛ yan charte bɛ yan n'i ko i bɛ mag'o la a b'a fɔ non i ye constitution sɔsɔ ɔ n'o tun taara k'a kari ka t'a fili baji la an bɛ se nin yɔrɔ la n'i y'a mɛn minisiriw bɛ boli ka t'i da ko kan k'a kɛ manamanakan ni popa popa kuma ye mhm. parce que u ma minɛ dɛ mhm. minnu ka kuma kan ka kuma jamana ko la mhm. institution dɔw bɛ yan yɛrɛ olu kan ka bɔ yen de walahi ko conseil de collectivité ni ko critique c'est-à-dire min ɲɛ t'a la k'a fɔ ninnu bɛɛ tun kan ka bɔ yen bi ka na ka élection kɛ maire dɔw bɛ yen san tan san duuru san wɔɔrɔ u ye mun de kɛ donc ninnu tun kan ka bɔ yen de an ye jan de kɛ jan in y'an sen minɛ quoi voilà ale tun olu y'a kɛ de pays occidentaux ninnu olu kana se ka fɛn fɔ k'a fɔ constitution bɛ yen Mhm. ko coup d'état min don dɔrɔn révolution de palais don k'a sɔrɔ coup d'état de tun don mhm. tun kan k'a bɛɛ de bɔ yen komi Guinée y'a kɛ cogo min mhm. komi cadi y'a kɛ cogo min institution tɛ yen non Guinée a tɛ yen mamadi dunbuya kɛ o ma taa selu jalo ka i b'a dɔn u m'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ u ye so ci yɛrɛ de ka bɔ yen n'i ko i bɛ kuma fɔ ko c'est un régime militaire an nana ka balayer de hali capitaine John Jerry Rawlings ye coup d'état kɛ tuma min Ghana a ye nin de kɛ mais institution n'i ko i bɛ mag'o la non non non aw ye sariya sɔsɔ a ye institution na kɛ mais n'o tun bɔra yen dun an ye jan de d'an yɛrɛ ɲɛ quoi an tɛ se ka taa jusqu'au bout sinon maire ninnu bɛɛ a n'a u ko collectivité ni fɛn nin bɛɛ kan ka bɔ yen de nin bɛɛ charge de ye jamana la u kan k'a bɛɛ ci ka bɔ yen.

nin tɛ nin tɛ ɲɛ o fili fɛ a tɛ ɲɛ sa nin yɛrɛ ye bana de ye alo Wa, i ni sɔgɔma. nba i ni sɔgɔma Awa. awa Eh, n b'aw fo. a diyara n ye samake de wa Awa, Samake don. janegela Awɔ.
ɔhɔn Eh, bɛɛ bɛ se ka kuma. Chaque fois n b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na, kuma t'anw ta la. ee Ayi non, kuma t'anw ta la dɛ.

parce que ne yɛrɛ ni mairie cɛ ani cent mètres don i b'a faamu fossé dingɛ kelen t'anw ka yɔrɔ la a gɛlɛyara goudron t'an ka siraba kan an ka kaburudon sira n'i bɛ taa i bɛ don ji nɔgɔ de la fo suta mɔbili min bɛ foncé kuma la a b'a poussé ji la sɛki b'a kalama o siraba bɛɛ min bɛ taa kaburu la sɛki b'a dɔn ni nkalon don a k'a fɔ kɛ donc an da tɛ maire ko kuma la o y'anw ye fɔlɔ an fa b'u la min fɔ kuma tan de don quoi c'est à dire dan sɔrɔ quoi wala an kɔn ka ninnu bɛɛ jɔsi ka bɔ a bɛɛ sinon maire ko kuma kɔni e ɲamakɔrɔ fɛn fɔ yirimajɔ pɔni dɔ bɛ yirimajɔ mairie da la o pɔni i bɛ feerekɛlaw de sigilen sɔrɔ o pɔn sanfɛ n'u b'a fɔ k'i kana s'u ka minɛn ma i b'a fɔ i kana s'u ka minɛn ma pɔn sanfɛ hali 23 heures parce que ne bɛ tɛmɛ a ɲɛfɛ kuma bɛɛ n buranna b'a yɔrɔ la i bɛ tɛmɛ

Alo? Alo? Alo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Jara. Aba. Cɛ Cɛkɔrɔ Gola, Ɲamakɔrɔ Dugukɔrɔ. Cɛkɔrɔ, an tulo b'i la.
N b'aw fo.
A diyara n ye.
K'aw barika da.
A diyara n ye.
Ɛɛ, i ye min fɔ MLA ka mɔgɔ minnu sara ko ɛɛ Kidali. Ɔnhɔn. Ɛɛ, a tɛ fɔ ko Ala ka hinɛ olu la dɛ. Ee!
ni mɔgɔ min tɛ ala mɔgɔ ye n'i taara ka dugawu don yɔrɔ la ja dɛ i b'a fɔ de ko ala k'an ta n'a ta cɛ jigin ala k'a fɔ kɛ hɛrɛ ye ala k'a falen hɛrɛ la a tɛ fɔ ko ala ka hinɛ a tigi la donc o ye MLA ka yɔrɔ ye Bon filanan ye min ye, un, k'a fɔra ko CEDEAO mɔgɔw k'u bɛna ɲɔgɔn ye ou bien UEMOA don wa? K'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ Awɔ. Côte d'Ivoire bi wa? UEMOA, UEMOA, Ɔ UEMOA awɔ, o tɛ wariko ye wa? awɔ, Ɔ donc o la u b'an ka wari de d'an ma wa ou bien u bɛna sanction de wuli ka bɔ an kan wariko sira kan? a u ma fɛn fɔ an ɲɛna, u kɔni bɛna ɲɔgɔn ye bi, kabini u ye sanction d'an kun, nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye u ka ɲɔgɔn ye.
parce que an bɛ jɛjugu laban o ye ɲɔgɔn coro ye an bɛ ala deli a hɛrɛ ni an ka hɛrɛ bɛ kurun tun na ba kɔnɔ jamana ye a ka kɛ ba duman yɔrɔ la n b'aw fo a diyara n ye cɛ banamba ko min kɛ kalan banambakaw fɛ yen sa i b'a ye k'a fɔ san o san mariage collectif ni a bɛ kɛ ni o ye jamajɛ mariage ye ka furu ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ma u caman jaginɛ ko a bɛna kɛ nin kalo in tile tan ani kɔnɔntɔn n'o ye mɛ kalo ye san ba fila ni mugan ni fila jaginɛ dugutigi yɛrɛ ale ka kuma don ni o ye elaji ba sangare sɛnpara jaginɛ ale ka laseli don ko mariage collectif le 19 mai 2022 ɲinan n'ala sɔnna bi ye kalo tile kɔnɔntɔn a tɔ ye tile tan dɔrɔn ye

ka bɛɛ fo fɛn bɛɛ kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na an bɛ foli di bɛɛ ma k'ala ka tile hɛrɛ k'a di an ma yarabi maa o maa kun sɔgɔlen b'an na an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ tila k'a lamɛn whatsapp groupe sanfɛ an ka foli b'u bɛɛ ka ja k'a ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ je kamiso je kamiso je kamiso de tɛ yan filifɛn kamiso ale ye o baara kɛ ɔ suya kɔlɛ la sɛk sidibe ale tun bɛ yen ka bɛɛ fo ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ tan ani naani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɛ Ala kutuba nasi